Ok a Harry, ó thaobh na dtoghchán in Éirinn le déanaí, toradh maith do Fhine Gael, Fianna Fáil agus Comhaontas Glas agus toradh uafásach do Shinn Féin. Cad é do léamh ar an scéal? Yeah bhuel, tá mé ag ceapadh nach raibh bua mór ag ceachtar acu, Fine Gael nó Fianna Fáil. I mean má bhreathnaíonn tú ar na. toghcháin áitiúla a chur Fine Gael chuir siad lena líon suíochán ach níor chuir siad bhí aidhm ag an Taoiseach Leo Varadkar an ceann is fearr a fháil ar Fhianna Fáil agus níor tharla sé sin Dar ndóigh don darna dul síos bhí bhí Fianna Fáil Bhí siad ag iarraidh a suíocháin a choinneáil sna toghcháin áitiúla agus d'éirigh leo é sin a dhéanamh is chuir siad lena líon suíochán is ní raibh ach níos cúpla comhairleoir níos mó tofa acu ach ag an am céanna bhí siad in ann neartú i mBleá Cliath go háirid i measc an lucht oibre i mBleá Cliath agus is cinnte go ndearna siad go maith i measc an phobail sin ach rinne siad go hainnis i dtoghcháin na hEorpa so thóg sé sin an snas as an toradh dhób. Ag breathnú ar na Glasaigh, cinnte rinne siadsan dul chun cinn mór, d'imigh siad ó dhá shuíochán déag go ceathair go naoi suíochán sna húdaráis áitiúil. Chomh maith leis sin, bhuaigh siad dhá shuíochán. i dtoghcháin na hEorpa so is cinnte go bhfuil luas taobh thiar de na Glasaigh fé láthair agus go bhfuil siad ag déanamh thar cinn De na páirtithe eile. Rinne Sinn Féin go dona ar fad, chailleadar dhá shuíochán as trí san Eoraip, chailleadar leath dá gComhairleoirí Contae chomh maith ar fud na tíre agus you know go tobann táimid ag breathnú ar pháirtí atá ag cúlú seachas ag dul chun cinn agus tá chuile seans ann anois go gcaillfidh Sinn Féin suíocháin san olltoghchán nuair a thiocfaidh sé anois. Bhí ní raibh aon duine ag tuar go gcaillfeadh siad suíocháin go dtí anois tá Sinn Féin ag fás le fiche bliain anuas. Um, Chuir siad go mór le líon a suíochán sa toghchán deireanach. Bhí daoine ag súil b'fhéidir go gcoinneodh siad an líon suíochán atá acu, b'fhéidir go gcaillfeadh siad suíochán amháin nó dhó, ach anois tá seans ann go gcaillfidh siad, you know, sé, seacht, ocht suíochán san iomlán. mar níl na comhairleoirí acu a thuilleadh agus tá ceisteanna maidir le ceannaireacht Mary Lou McDonald agus mar fhocal scoir na páirtithe beaga ar an eite chlé, Solidarity agus People Before Profit. Ní dhearna siadsan go maith ach oiread, chailleadar leath. a suíochán sna húdaráis áitiúla, is cinnte nach bhfuil siadsan ag cur lena líon tacaíocht fé láthair agus na sóisialaigh clé, na Democrat ar an Social Democrats, na Daonlathaigh, sóisialta. Rinne siadsan go maith, fuaireadar beagnach fiche suíochán, sin an chéad uair a raibh siad ag dul amach os comhair an phobail agus táim cinnte go mbeidh siadsan sásta leis an toradh sin agus b'fhéidir go bhfuil seans acu cúpla suíochán a ghnóchan san olltoghchán nuair a thiocfaidh sé. Tiocfaimid ar ais i gcúpla nóiméad ag caint faoi Sinn Féin agus na páirtithe beaga. Cén fáth a síleann tú go bhfuair Fine Gael vóta níos airde sna toghcháin Eorpacha i gcomparáid leis na toghcháin áitiúla? Bhuel, bíonn toghcháin na hEorpa, bíonn siad ag brath níos mó ar phearsanacht ná ar pháirtithe agus ní slat tomhais maith na toghcháin sin chun sórt líon tacaíochta páirtí a mheas. So, bhí pearsantachtaí láidre acu i lár tíre thiar theas, Maria Walsh, iar-Rós Thrá Lí, rinne sise ar fheabhas really agus bhí, you know, bhí, bhí, is iarrthóir tarraingteach a bhí inti. Bhí aithne forleathan uirthi laistigh den thoghcheantar sin agus faraor d'Fhianna Fáil ní raibh na pearsantachtaí céanna ag deireadh thiar thall ag na hiarrthóirí a bhí ag an bpáirtí sin. Frances Fitzgerald duine a bhí an-aithnithe i mBleá Cliath agus sa toghcheantar Ó dheas, bhí dhá, bhí beirt feisire acu a bhí in áit cheana féin agus tá níos mó tacaíochta ag Fine Gael sa toghcheantar sin ná i gceantair eile so bhí siadsan in ann an suíochán a choinneáil ach má bhreathnaigh muid ansin, I mean d'éirigh go maith le Mick Wallace mar go bhfuil sórt aithne forleathan air mar a rinne Ming i lár thiar thuaidh agus mar a rinne Clare Daly i mBleá Cliath. Léigh mé alt san Irish Times a scríobh tú, bhí tú ag stócáil, bhí tú ag dul in éineacht le Anne Rabbitte ó Fhianna Fáil nuair a raibh sí ag toghchánaíocht. Tá sé sórt deacair a chreidiúint an aontaíonn tú an toradh uafásach a bhí ag Fianna Fáil sna toghcháin Eorpacha. Go háirithe sa dá cheantar sin? Bhuel, rinne siad go dona sa bhliain 2014 agus níor éirigh leo ach suíochán amháin a ghnóchaint agus b'in suíochán Brian Crowley i ndeisceart na tíre anois. Bhí Fianna Fáil thíos leis ag an am agus ní raibh siad ag déanamh chomh maith sin go ginearálta, cé go ndearna siad an-mhaith sna toghcháin áitiúla sa bhliain sin ach Bhí deacracht acu i dtoghcheantar Lár Tíre Iarthuaisceart ag an am. Bhí straitéis acu beirt iarrthóir a rith. Bhí an beirt iarrthóir, bhí siad, ceann amháin i dTír Chonaill agus ceann eile i gContae na Mí. Bhí siad sórt ar imeall an thoghcheantair agus an rud a rinne siad ná gur scoilt siad an vóta seachas é a roinnt agus Chaill Pat the Cope Gallagher amach ag deireadh thiar thall. Ní raibh sé in ann an suíochán sin a bhaint amach. So, am an taca seo, rinne siad mórán mar an gcéanna ó thaobh straitéise agus rinne siad an botún céanna Ba bhotún é, dar liom féin, gur rith siad beirt iarrthóir seachas duine amháin. Dá mbeadh duine amháin ag rith ar son Fhianna Fáil, tá chuile sheans ann, b'fhéidir, go ngnóthódh siad an suíochán deireanach ansin. Ach séard a tharla arís ná gur, ná gur, gur scoilt siad an vóta. Agus chomh maith leis sin. B'fhéidir, d'fheicfeá ó thaobh an t-iarrthóir ceart a roghnú. Bhí an bheirt iarrthóir, is daoine dúthrachtacha iad, is sár-oibreoirí iad, ach níl an sórt an t-éileamh sin orthu i measc an phobail, níl siad chomh aithnithe le cuid de na hiarrthóirí eile, agus bhí deacracht ag an mbeirt iad féin a chur chun cinn le linn an toghcháin agus ní dhearna Brendan Smith really chomh maith sin sa díospóireacht a ritheadh ar Prime Time. Saoirse McHugh ó na Glasaigh a bhí mar réalt ar an díospóireacht sin agus ag deireadh thiar thall d'éirigh níos fearr léi go pearsanta. ná mar a d'éirigh le ceachtar de na hiarrthóirí ó Fhianna Fáil, agus b'fhéidir sin ceacht do Fhianna Fáil, b'fhéidir iarrthóir amháin a roghnú an chéad uair eile agus duine aithnithe, agus duine atá aithnithe go forleathan. Dúirt mé cúpla nóiméad ó shin go bhí sé deacair dom a chreidiúint cé chomh uafásach a bhí an toghchán Eorpach do Fhianna Fáil ach, Tá sé, ceapaim go bhfuil sé níos mó fós dochreidte an toradh uafásach a bhí ag Sinn Féin mar ní dóigh liom go raibh sé tuartha go mbeadh toghchán chomh dona acu agus anois mar a dúirt tú roinnt nóiméad ó shin tá dainséar láidir ann go gcaillfidh siad suíocháin san chéad olltoghchán eile. Ceapaim go bhfuil sé an-suimiúil. Tá, tá, bhuel, deacrachtaí, I mean, rinne siad go maith sa bhliain 2014 agus rinne siad go maith arís san olltoghchán sa bhliain 2016 agus, em, you know, bhí téama láidir acu ag an am, bhí siad in aghaidh déine, bhí siad in aghaidh na dtáillí uisce agus, em, is, is, is léir gur, gur, gur bhailigh siad a lán tacaíochta ón bpobal, eh, mar gheall ar na seasaimh sin ach, em, Séard a tharla idir an dá linn ná go bhfuil críoch tagtha le tréimhse na déine, níl déine ann a thuilleadh, agus ní úsáideann Sinn Féin an nath nó an focal sin a thuilleadh. Chomh maith leis sin, tá an díospóireacht maidir le táillí uisce, tá sé críochnaithe agus níor chuala muid bob faoi ar feadh trí nó ceithre bhliana anois. So, is léir go bhfuil. Is léir go bhfuil na coinníollacha, go bhfuil siad athraithe agus go bhfuil meon an phobail athraithe chomh maith agus tá sórt deacracht ag Sinn Féin teacht ar theachtaireacht faoi láthair agus I mean nuair atá tú ag breathnú ar an bpáirtí seachas an cheist náisiúnta, seachas náisiúnachas, you know céard a sheasann an an páirtí ar son nó in aghaidh, agus tá sé deacair é sin a aithint go héasca, an páirtí é Sinn Féin den eite chlé nó an páirtí lárnach é, an páirtí frith-rialtais é nó páirtí, páirtí atá toilteanach dul isteach sa, sa rialtas. Bhí. píosa a rinne Lynn Boylan, an t-iarrthóir, an t-iar-fheisire nár éirigh léi a suíochán a choinneáil, linne ar maidin agus bhí sise ag argóint go mba chóir go rachadh an páirtí níos mó i dtreo na heite clé agus dul i sórt comhghuaillíocht le páirtithe eile ar an taobh sin. Nílim cinnte an bhfuil siad ag iarraidh é sin a dhéanamh. Chomh maith leis sin, Tá, b'fhéidir, you know, tá Gerry Adams tar éis seasamh síos, chuir Gerry Adams déistin ar a lán daoine ach ag an am céanna is sórt icon a bhí ann do náisiúnaithe agus do phoblachtánaigh ar fud na tíre agus bhí sé deacair ar Mhary Lou McDonald, you know, dul i gcomharbacht air agus an sórt an ról sin a líonadh go huile is go hiomlán. Rud céanna sa Tuaisceart, fuair Martin McGuinness bás. deacrachtaí céanna ag Michelle O'Neill so níl an sórt an an an an aontacht céanna ag Sinn Féin mar pháirtí ná mar a bhí b'fhéidir trí nó ceithre bhliain ó shin so tá siad ag dul tríd sórt claochló faoi láthair, tá siad ag athrú ach. Níl siad socraithe go fóill ar céard go baileach é an toradh an athraithe sin agus níl siad tagtha go dtí deireadh an aistir sin go fóill agus nuair a thiocfaidh siad caithfimid fanacht an mbeidh siad in ann tacaíocht an phobail a mhealladh i dtreo an pháirtí agus bheadh amhras orm faoi sin leis an bhfírinne a rá. Chomh maith leis sin rinne siad iarracht ar b'fhéidir an ceann is fearr a fháil ar Fianna Fáil sa deisceart agus is páirtí mór é Fianna Fáil agus is eagraíocht mhór é Fianna Fáil agus tá a lán you know cumann ag an bpáirtí agus tá sé i bhfad níos deacra Fianna Fáil a chur as áit ná mar a bhí sé leis an SDLP i dTuaisceart Éireann.